Agus anois ar an líne tá Comhairleoir Denis McGee ón bPáirtí Cúiteamh 100% ó Chontae Dhún na nGall. A Denis, fáilte go dtí Near FM. Go raibh céad míle maith agat agus tá lúcháir orm bheith leat ar an chlár seo. Ok, a Denis, Tá muid chun caint inniu go príomha faoin olltoghchán i gContae Dhún na nGall. An féidir leat insint dom ar dtús beagáinín maidir le do chúlra agus an fáth a ndeachaigh tú isteach sa pholaitíocht mar chomhairleoir? Yeah, Thig liom labhairt leat fá sin, cinnte. Sin tuige a bhfuil muidinne mar comhairleoirí. Tá ceathrar againn ann agus reáchtáil muid sa, sa toghchán fá dtaobh den Chomhairle Contae Dhún na nGall i mí June ansin a chuaigh thart. Agus seo muide daoine, gnáthdhaoine a bhfuil a gcuid tithe ag titim le brící lochtacha. Tá na, tá na, tá, tá, thóg mise mo theach in fiche hocht déag agus thug mé fá dear go raibh na scoilteanna ag teacht isteach sa teach. Seo teach, teach úr a thóg mé in fiche hocht déag. Agus dúirt mé liom féin nach raibh mé ag dul a ligint do duine ar bith eile labhairt ar mo shon. Gurbh fhearr liomsa labhairt ar mo shon féin. So, chuir mé m'ainm chun tosaigh fá choinne, fá choinne an toghcháin.
OK. An bhfuil saol gnóthach agat mar chomhairleoir? Yeah, so, eh, eh. Tá, tá achan uile lá difir. Tá mise go thart fríd an chondae achan uile lá ag amharc ar tithe atá ag titim agus gan aon duine ag cuidiú le na daoine seo. Níl an rialtas ag cuidiú le na daoine i gCondae Dhún na nGall. Níl an rialtas ag iarraidh theacht amach. agus theacht anuas agus labhairt le na daoine. Ní raibh an tAire Darragh O'Brien sa chondae iarraidh amháin le labhairt le na seandaoine, le na daoine bochta atá istigh sna tithe seo agus labhairt leo. Cha dtáinig sé anuas go dtí an condae. Cha dtáinig sé anuas go dtí an condae. Caidé atá seo, tá seo drochfhruite like agus tá. Aire eile againn is fear de chuid Fianna Fáil, sé sin Charlie McConalogue, agus ní thug sé cuidiú ar bith do na daoine istigh sa chontae seo. Tá daoine anseo nach bhfeiceann na tithe s'acu cóiriste a choíche. Tá daoine againn atá b'fhéidir seachtó 6 seachtó is a seacht, ochtó bliain d'aois, ina chónaí in tithe nach gcuirfeá ainmhithe isteach sna tithe seo. Tá na daoine abhus, níl mise ag rá go bhfuil a fhios ag an tír cad é go díreach atá ag dul ar aghaidh abhus sa chontae seo. Tá na mílte, mílte, mílte tithe ag titim in Contae Dhún na nGall. agus níl aon duine ag déanamh a dhath ar bith. Deireann siad linn go bhfuil scéim acu ach níl an scéim seo ag dul a oibriú. Níl an scéim seo ag dul a oibriú do nócha is a naoi fán gcéad de na daoine. Fiú amháin mé féin, níl mé ábalta fáil ar an scéim 'cause an criteria atá ann ná caithfidh, caithfidh an teach a bheith do primary residence mar a bheir siad air. Ach níor níor chríochnaigh mise mo theach. Níl níl sé níl an chistin istigh agam ann ach tá sé 95 fán gcéad críochnaithe. Tá sin ag ráit nach dtig liom fáil isteach ar an scéim. Agus tá rud eile ann, níl siad ag leanúint den eolaíocht. Tá an eolaíocht ag inse dúinn gurb é internal sulfate attack atá ann agus go gcaithfidh na tithe. Má tá internal sulfate attack istigh sna brící go gcaithfidh na tithe a bheith leagtha go talamh. Tá an rialtas leis an scéim seo ag teacht amach agus cur oileánaigh amach agus ag ráit go mbeidh sé ceart go leor balla amháin a thógáil de taobh amuigh, mar a deir siad, leis an outer leaf. Ní dhéanann sé ciall ar bith, dtuigeann tú? Tuigim.
Tá sé cloiste agam go bhfuil na fadhbanna le míoca níos measa i réigiún Inis Eoghain i gContae Dhún na nGall ná sa chuid eile den chontae. An bhfuil an méid seo fíor, a Dennis, agus cé chomh mór is atá an fhadhb sa Ghaeltacht?
Tá an fhadhb seo ag éirí níos mór achan uile lá. Tá thosaigh seo in Inis Eoghain agus tá sé ag oibriú an bealach s'aige trasna, fríd Leitir Ceanainn, isteach i Bardas na nGleanntaí, an áit a bhfuil mise tofa. Tá seo in tithe, tá sé in tithe feirmeoireacht, tá sé in tithe sláinte fá choinne páistí, macasamhail childcare facilities, scoltacha, tá sé istigh in GAA clubs. Tá seo fríd an chontae uilig go léir agus níl scéim ar bith ann fá choinne macasamhail,

Tá na daoine, tá meabhair na daoine ar an talamh. Tá daoine ag fáil bháis sa chondae seo agus níl lá aird ag an Rialtas i mBaile Átha Cliath ar na daoine abhus sa Chondae Dhún na nGall. Yeah, tá ceithre agallamh raidió déanta agam go dtí seo le daoine eile faoi mhíoca. Rinne mé cúpla agallamh le níl a fhios agam an bhfuil aithne agat uirthi ach Neasa Ní Chnáimhsí agus Aoife Nic Sheáin, rinne mé agallamh Gaeilge agus Béarla leo. Just ag caint faoin olltoghchán Dennis, léigh mé tuairisc in áit éigin le déanaí a dúirt nach bhfuil roinnt daoine sásta go mbeidh sibh ag seasamh sa chéad olltoghchán eile. An bhfuil an méid seo fíor Dennis agus Más fíor é, cad é an teachtaireacht atá agat do na daoine sin? No, níl sé fíor. Tá na daoine le chéile sa chontae seo. Tá na daoine le go léir le chéile. Tá na daoine, mar a fheicimse ar an talamh, tá na daoine ag scairteadh an scéal amháin, go gcaithfimid duine eile isteach go dtí Baile Átha Cliath. Tá sin, tá, tá, tá. Na, bhí, b'fhéidir, b'fhéidir go raibh daoine ag ráit go raibh cúpla eh, post beag in airde ar Facebook nó rud inteacht but dáiríribh tá na daoine le go léir le chéile. Ok. Achan duine agat, ó Inis Eoghain, siar go dtí na Gleanntaí, síos go dtí na Cealla Beaga, suas go dtí Cionn Mhálanna, tá achan duine le chéile agus tá muid, tá muidinne eh, iontach deonta go bhfuil muid eh, é Charlie Ward an t-ainm atá ar an fear atá ag gabháil chun tosaigh sa toghchán seo. Fear as amach as Árainn Mhór ó thús a agus tá's aige tá's aige go maith goidé atá sé fá dtaobh de le na brící lochtacha mar tá teach s'aige féin ag titim agus tá teaghlach aige a teaghlach óg aige. agus tá's aige go díreach goidé na fadhbanna atá na daoine ag dul fríd.
Ok, an bhfuil muinín agaibh go n-éireoidh libh suíochán Charlie Charles a bhuachaint ag an gcéad olltoghchán eile?
Yeah, oh, tá mise iontach dóchasach go bhfuil Charlie, go mbeidh Charlie tofa sa toghchán seo atá ag teacht aníos. Tá mé, tá mé, tá mé iontach, iontach dóchasach. Eh, mar tá fhios againn nach, nach bhfuil na dá pháirtí, Fianna Fáil agus Fine Gael, nach dtearn siad a dhath ar bith don chontae seo ariamh. Chan amháin, chan amháin na brící lochtacha. Níl, níl, níl, cha dtearn siad a dhath ar bith don chontae seo le céad bliain. Tá ár gcuid páistí s'againne scaipthe thart fríd an domhan, na ceithre coirnéal den domhan seo. Níl iascaireacht againn, níl feirmeoireacht againn, tá siad ag iarraidh achan uile rud a bhriseadh síos, tá siad ag iarraidh gan aon nduine bheith fágtha sa chondae seo a fhéineantha. Níl siad i mbun na daoine, níl siad fa choinne na daoine gnáth sa chondae seo agus seo an tseans atá againne anois le le eh. le le message láidir a chur go Baile Átha Cliath nach bhfuil muidinne ag dul a bheith ag cur suas le seo aige níos faide. So tá mé ag súil go mbeidh daoine ag vótáil do Charlie Ward. So, bhí sé deas caint leat inniu Dennis ar raidió, just sular imíonn tú, ceist amháin eile, eh, Má éiríonn le Charlie Ward suíochán a bhuachaint, an mbeidh sé ag troid ar son an chontae ar ábhair áirithe, nó ar ábhair difriúla, nó ar mica amháin? Beidh Charlie Ward ag troid fá choinne achan uile rud. Seo contae a bhí fágtha ar deireadh. Níl Baile Átha Cliath agus an rialtas, níl siad ag amharc ar Dún na nGall, níl siad ag amharc ar mhuintir Dún na nGall. Cha dtug siad cuidiú ar bith dúinn le céad bliain. Rud ar bith a thug siad dúinn, rudaí beaga bainte a bhí fágtha i mbun an bhascáid. Nuair a bhí achan uile áit eile, nuair a bhí an t-airgead roinnte amach achan uile áit eile. Tá an rialtas seo Bhuel, siad ar shiúl leis an iascaireacht, rud a bhí ceann de na rudaí is mó bhí daoine sa cheantar ábalta cúpla punt a dhéanamh amach as. Tá siad ag déanamh a seacht ndícheall anois le deireadh a chur leis na feirmeoirí. Níl, níl, níl, níl ospidéal againn sa dóigh cheart. Níl aon nduine ag amharc i ndiaidh cuid seandaoine s'againn. Má théann duine de na seandaoine s'againn ar shiúl go dtí an Ospidéal i Leitir Ceanainn, caithfidh tusa bheith réidh le suí amuigh ansin fá choinne suas le fiche uair a chloig ag an A&E. So, tá Charlie Ward ag dul bheith troid ar shon achan uile rud. Tá sé, sé, sé'n, sé'n, sé'n motto atá againne sa pháirtí ná, Sé Charlie Ward, tá, tá sé ag dul bheith 'na ghlór. Tá sé ag dul bheith 'na ghuth an phobail i mBaile Átha Cliath, guth Dhún na nGall. Agus Dún na nGall amháin atá an páirtí seo. Agus táimid ag dul bheith ag troid agus tá Charlie ag dul bheith ag troid fá choinne achan uile duine, achan uile dhuine in Dún na nGall agus achan fadhb atá againn agus tá moll mór fadhbannaí againn sa chontae seo.